onye anyị na-eche abịawo anyị ka anyị sa ntị nụ ihe ọ ka-agwa anyị ọgwara
President General of Etiti Community just handed over the mic to Engineer Osita Ngwu, Senator-elect of Enugu West Senatorial Zone, to make a speech.
Etiti kwenu. Etiti kwenu. Ngwo kwezi kwenu. Biko, hafụ m ijere na protocol PG na onye ọbụla nọ n'isi oche ndị Etiti niile ụmụ nwanne m niile ekele m onye ọbụla. Daalụkwa. Asị m na mgbe anyị bidoro ije politics anyị bidoro ọ bụghị ihe taa ọ ihe ruo 10 years because na o nwere ka ọ ma abịa dị ọrụ ndị Ngwo n'Enugu State ndị be anyị bụ completely marginalized na o nweghị position n'isi na-erute anyị ma ọ ha emela appoint ma ọ ha adọla adọ enwe ọhụrụ na-erute m kwere ya anyị wee mewe ike anyị si na ya ka ama ka ya ka cut ya bụ jinx ọ bụ ihe ihere na abịakwado peta m neketa ọzọ nọ nke aga gabụ n'ụzọ niile kọbịt na ụmụ ụzọ nna akụ ntadụ n'ọnya ihe gbụpụtara na

gọvanọ na-achị Enugu ọhụụ Ifeanyi Ugwuanyi na sinetọ na-anọchite anya anyị bụ sinetọ Ekweremadu ha kuo m si na onye ọhụrụ bụ Dennis Oguerinwa Amadi bụ onye na-represent anyị nta na House of Rep ya ka jesi ike nke ugboro na-abụọ na ha ma na m ka emeri ya bụ election ma m ka aha ka o jee nke ugboro na-abụọ m sị ahụ ha gakwara akwa m ihere n'ugbo ndị ka ma ha m dufute m almost nke ndị enwe mmeri ewee si nye ya onye ọzọ ma nke ha alụghị onye ọm m wee tankị na maka mbọchị ọzọ na onye bụ nwata chọrọ ịwụ oto egwu gbatuo n'ụtụ ga achịkwa ya ụbọchị ọzọ ọfọdụ ya 4 years gaa ọ bụrụ na ete ịjọkwa ihe m si na ya na-agagharị nke nta na anyị ga-eji aha nke nne anyị edebe ha nke nne ọdụ ndị mmadụ nọ na ya anaghị emetete onye isi bịa asị mbụ ka ha kaa ji ekwe nke nta ncha na ọkwa na ụlọ ihe ọzọ ka ụzọ na-eleta

bụ sinetọ elect for Enugu West. And ọ bụkwa unu some of us aghọtaghị ihe ọ mean. O nwere ndị onye Udi local gọọmenti bụ wol sinetọ. And onye chọkwara ịma ihe sinetọ bụ

anyị bịakwa ụwa ahụ bịakulite ka ọ na-abụ ihe ndị a sitekwa ego nke izizi bụ ịsị unu daalụ ekelekwa m unu nke ịbụọ bụ ịsị unu na onye unu wepụtara anaghị adị ka anyị ka enyere obodo je kute mmiri mmiri buru anyị keburu obodo na ejekwa nye bụ Abuja ka ọ mara kpatụrụ nke anaghịọ a na-akalụ unu na amara alụ ọgụ maka na esi ebe na alụ dị ukwu ịtọ na-abụ ije nọchite anya ndị wefere ha nke ịbụọ bụ imewe iwu eji a na-achị obodo nke ịtọ bụ inenye anya ihe ndị gọọmenti na-arụ ensure na ha na-eme ka o kwesịrị ịdị mana nke kacha emetụta anyị bụ onye nọchite anya ndị wefere na-ekwu na ụkwa nka na ọ bụkwara na ọrụ ihe dapụtara a na-enye ụmụaka nke ọbụla ọrụ mmụtara m ga-ekete nke ndị sidewe n'ụlọ ya na ọ bụkwara na-achịkiri ya wakwa projektị na bọjetị eji arụ ụzọ na anyị ka enye nwute ka ụzọ ndị etiti ma ada ekpebigo site ya kwuo bọjetị anyị maara na ọ bụghị ha ka eme ụbọchị na mana ihe ka mkpa bụ ọha ndụ eme ana kala unu na-emekwa ọnwụ sọsụ ka ọ gwa na ụmụ nke anyị na-adịghị emete bụ na-enyere aka sị anyị ka m eke anyị mee ya nnọọ ma ọ mụmee nnọọ bikọs nọọ ihe anyị dị ha ọgbọ okere mụ na anyị so anụkwa eje akara eze anụkwa ana akara eze ya bụ ndụsara nọ ọtụtụ okwu akara eze mana ọ nwere iji ihe na-adọdapụta okay first of all bụ odu enọtụzi na onwekwu youth si ma pụta ụbọchị ọnụ biko PG so anyị ga-akpọkọ onwe anyị meeting go fit five weeks m ga-ezije training next week dịka pịa akwa aka nwaanyị n'ime ihe na mọịbọ ka unu makwara weta edumọyị anyị wee bidodo wee jebe mana ọ bụkwa na anyị akụkụ erite uru a nwụrụ nwa ya dọrọ Cool. Anyị ga-erite. Ndị anyị na ha dọrọ elekshọn jee kọt nkwa ọtakwa mmiri ha ejewu kọt si na Ngwo atụghị na anyị dere rizọtụ ede na ọ bụghị mmadụ tụrụ n'Ngwo so ndị be anyị na satọdee na-abịa ka anyị ka bịa aka maka ndị akọtụ nwoke ndị edifendọ nke anyị na-egosi ha na a tụrụ atụ bụ ịfụtakwa ya kwa ka anyị ma fụta on Saturday vootukwa ya anyị fụtakwa bịa vootu on Saturday so that onye nọkwa kọt si nụ sineti ewetara n'Ngwo na ya fụta ya fụta tụọ aka kọtala onye ọmụrụ na akwụkwọ ka ha ma tụkwa ya nke Saturday ọ ga na-abịa so ya bụ na anyị ga-ebido oge a na-emeri ha bikọs na anyị anaghị ewe ihe onye nwee ya anyị anaghị afụta atụ vootu ndị sinetọ anyị nwetaworo tukwunyere anyị mmadụ atọ na azụ dị n'anya anyị so first proof anyị bụ on Saturday nke anyị ma fụta bịa mee elekshọn bụ ka anyị ka ama afụtakwa ya akwụkwọ anyị na anyị niile fụtara ọrị bịa mee votu so ana m ekpere unu ọ nwere rịpọt m nweta dị disturbing and don from be anyị n'Etiti be adụ nweta somebody si na o nwere anụ ọ dị ka ka a bịa mara anyị I need to say something clear onweghị we have never been close to the government like now anyị nwere A senator, Governor Ali Apachibude. So, in all categories, anyị nọkwa na ọhụ dị n'Abuja maka na ọ kwa ọsa bụ ihe a sị na ọ nọkwa ata akwụ cha were ọdụ ya kwagafere na ọna ata ata ya na anyị nọkwa ebe nke Abuja ọhụ dịkwa na steeti ka e kekwere oke anyị ka e kere anyị maka na onye ji anyị gwuru ihe ijide ji na gwuru ikpọrọ mbuteche so ihe m na-ekpere anyị bụ ike agwụkwana unu taịm anyị bụ ihe a for the past 20 something years ndị mgbe otu marginalize anyị ọ bụ ka a na anyị enweta ihe ibe anyị na-enweta mmadụ ole bụ e kenyere gọọmenti apọịntmentị n'Etiti taa ịhụ nwaanyị this is our time at least ọ bụkwa ahụ na ọ ga-aka anyị ma ruo

bụ anyị ije n'ihe anyị ihe bụ nke anyị nje were anyị anaghị ekwe anya mgbe ike anya anyị ji nke ọ bụla nnọkwa and represent interest anyị completely so biko my PG and onye ọbụla the leadership of the community from today o nkweghị nke ọ dị because onye mere elected onye a swear in dele echi o nwee ihe shawara ha ichi mmụ bịa by 12 ya si ka ahụ ya bụ ọrụ ebidowo ya bụ ọrụ ebidowo gọvanọship elekshọn na-abịa on satọde anyị ka anachitekwenye bifo satọde ekpekwere anyị biko o nwekwee onye nwere kọnsen onye ọbụla mụ bụ sọsọ somebody na-eje ihe elekshọn na fon nọmba mmadụ niile nwere and ị kpọkwa m m ga-aza gị mmadụ akọna through mmadụ wee gwa m na-ekwe m ka a ga-emegide ndị be anyị kpọọ m direct na m ga-aza kọl so o nwekwee onye fil na o nwere ihe a na-eme na-adịghị ọyị bido taa kpọọ m na fon anyị bido dozie

etiti kwenu ugwu kwezuenu anyị riri ihe senatọ anyị ụgwọ ọ sịrị nga bụ ọrụ ebido ọkwarịrị ofu abịọla anyị taa ọ ka egwu ụbọchị anyị ka achị senatọ ya bịa aka anyị n'anya kpaa bifo aga m ife aka m akpọ dị

ọ bịa n'okpokoro isi jee ma ya maka na ọ ma na onye nke ya ga-adị safe ụlọ ahụ dị ka nwa akamehụ na-eme ọ bịa sị ka ya kelee unu ha si na njakwa nwata n'elu onyu o mee gịnị well anyị si n'ebe eje ma ọ bụkwa na o nwere onye na-eje kọt n'ihe gbasara vootu anyị nyere ọ bụ etinye ndị ya eti na anyị ji rizọtụ niile nka nke a ma gụọ ka a ma ntụnye ya vootu niile nke a ma gụọ ọ dị rekọdị so ọ bụ itinye anyị si n'ebe eje deeje n'ihe ọbụla o nweghị kwesịrị ịgbanarị anyị ọ bụ a na-eti anyị anyị ka eme ka ịma

nke nwa gị anụ dụka ọnụ anyị ajụ onye ga-egozi ga-egozi n'ime ọrụ nke a ga-eme ana m ekele ndị nke anyị maka na ozi anyị ifu unu na-ege ntị nakwa afụta adọkwara ọrụ mkpa nke ntị dị tụọrọ awa sinetọ

ekpere anyị bụ n'aha Jizọs naanị ekele ka anyị na-enye gị onye nwe anyị n'ihe ọma i mere anyị na mfọpụta ị fọpụtara nwa anyị onye nwe anyị ojufere anyị n'ọga nara ekele n'aha jizọs onye nwe anyị dịka ị na-agwa anyị n'okwu m na o nweghị ihe ọ bụla ọ pụrụ ime ọ bụrụ i bu ụzọ were ọnọdụ ka anyị ka na ihe duziekwa ụzọ gbaziere onye nwe anyị na ọ ga-eje ọ ga-emeghị anyị ihere n'aha jizọs ihe ọ bụla bụ ubi ahụ bụ ebuli ya bụ oche ọ ga-ebute ala n'aha jizọs My people, it didn't end here.